sali internet an ti ka tine na bureau de ka tine na kori basi t'aw la ni basi t'aw la ala kana basi k'an bɛɛ lajɛlen voilà eh, fait que bi an ni préfet ba yɛrɛ fana kumana bi quoi voilà komi kunu ou bien kunasini an n'a dankan de tun kumana mais bi an n'a yɛrɛ kumana an kumana ko caman kan malidenw ka kibaruya kan voilà an kɔni ye min fɔ dɔrɔn kɔnsila ka datugu

donc ni ko bɔr'a la olu kɔni t'a f'an ka taa yen jɛni i t'a f'an ka taa yen ti i t'a f'an ka taa fɛn tiɲɛ yen mais a ko o kɔrɔ ye de ko kɔnsila mɔgɔw ni anbasadi mɔgɔw yɛrɛ ka laɲini fana b'a kɔnɔ quoi n'u ma sɔn ka datugu donc ko an ma ko dans la semaine k'u b'an wele donc i ko ko mais ko n'a ka d'an ye an bɛ se ka continuer manifestation na à vrai dire ne ko n ko non n ko an tɛ se ka fɔ sisan an bɛ manifestation kɛ mais anw ka laɲini ye fɔlɔ konsila ka datugu fɔlɔ o de y'anw ka laɲini ye mais y'an kan bɛɛ ta parce que cɛ y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko est ce que an bɛ sɔn ka yamaruya d'a ma pour que a ka se ka an bɛ ka min fɔ k'a ta wa an ko aucun problème a y'an kan bɛɛ ta an bɛ fɛn fɛn fɔ ko in kɔnɔna na an ye fɛn fɛn détail di ko in kɔnɔna na a y'a bɛɛ ta k'u bɛ baara kɛ n'a ye pour que k'a yira ambasade ni consulat la yen ka datugu tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye yen ka datugu sécurité kama yen ka datugu tiɲɛli kana don mɔgɔw ko ye parce que bi an bɛ moment min na n'an ko ko yen ka datugu a kan ka datugu n'a ma datugu n'u y'u wele n'u m'a datugu bon o kɔrɔ ye yɛrɛ fana ka laɲini b'a la a bɛ ambasade ni consulat wele ka ɲɛf'u ɲɛna pour que yen ka datugu voilà ko dans la semaine ko a bɛ tila k'an wele an ko aucun problème kɔni t'a la an kɔni an ye kuma caman fɔ vraiment an ye détail caman di quoi kɛlɛ ye feere de ye kɛlɛ ye donyɔrɔw de ye an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na video dɔrɔn tɛ an bɛ ka don yɔrɔw la administration kɔnɔ yɔrɔ minnu nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o de y'a to kɛlɛ in tɛ kɛ ni fanga ye fanga dɔrɔn tɛ a bɛ kɛ ni kodɔn de ani faamuyali ɲuman c'est ça hali bi an bɛ ka mɔgɔ minnu yɛrɛ dɛmɛ olu yɛrɛ b'an critiquer ko yala ko an bɛ to kuma banbali dɔrɔn de la n'an tɛ action kɛ parce que olu bolo video dɔrɔn o dɔrɔn de y'a ɲɛ video tɛ foyi ye an bɛ ka fɛn caman kɛ duguma min t'o video la kuma ye an bɛ ka fɛn caman kɛ duguma n'i y'a mɛn k'a fɔ an ka taa manifeste i tɛmɛna ni sira dɔw de ye i tɛmɛna ni sira dɔw de ye pour que mɔgɔw ka taa manifeste mais maa caman bɛ yen i t'o yɔrɔ faamu olu bolo dɔrɔn an bɛ mɔgɔw labɔ dɔrɔn k'u girin k'u labɔ dɔrɔn k'a fɔ k'an ka taa manifeste non c'est pas ça o t'a ɲɛ ye i y'a ye mais kuma yɛrɛ b'an kan na k'an bɛ yɔrɔ min na fɛn min ye italie espagne allemagne c'est dire adamaden da n'i se de anw bɛ faransi anw b'a kɛ komi tɔɔrɔ b'an kan cogo min ka kɛlɛ kɛ anbasadi ka datugu kɔnsila ka datugu a bɛ datugu cogo cogo an b'o fɛɛrɛ tigɛ o ye kelen ye filanan ye jumɛn ye fɛn min ye anbasadi min bɛ espagne ou bien allemagne ou bien italie anw ka foyi t'a la parce que anw tɛ se ka déplacer yan k'a fɔ an bɛ taa anbasadi kɛlɛ k'a fɔ an bɛ taa kɔnsila kɛlɛ an tɛ se o la olu minnu bɛ yen i bɛɛ lajɛlen bɛ yan minnu bɛ mali kɔnɔ i bɛɛ lajɛlen bɛ yan olu de b'a organiser mali kɔnɔ i b'a ɲininka faransi komi a source ye yan de aw bɛ k'aw ta organiser cogo jumɛn de la aw bɛ ka aw bɛ se k'an dɛmɛ an ka organiser wa aw bɛ se k'an dɛmɛ ni hakilina ɲumanw ye aw ta bɛ ka taa cogo min aw bɛ se k'an dɛmɛ nin kɛcogo in na wa an bɛ fɛɛrɛ ɲini an b'u dɛmɛ o kɛcogo la itali kan k'a kɛ ten alimaɲi kan k'a kɛ ten mali kan k'a kɛ ten alimaɲi ee espaɲi kan k'a kɛ ten mɛ n'u bɛɛ sigira k'a to ko faransi k'a kɛlɛ kɛ anw b'an ta kɛlɛ de kɛ a tɛ k'a fɔ ko wi pasiporo ko gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ kan wi a bɛ diɲɛ bɛɛ a bɛ maliyɛn bɛɛ kan mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw fana wulila de paseke a tɔɔrɔ b'an kan an b'a kɛlɛ o t'a yira k'a fɔ a bɛ tɔ minnu kan f'a gɛlɛya t'u kan de no n'u wulila i bɛ fanga di kɛlɛ ma wa n'u wulila kɛlɛ fana nɔ bɛ y'a la fana min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye nka olu tɛ ka wuli alimaɲi tɛ ka wuli Espagne tɛ ka wuli Alma eh, eh, Italie tɛ ka wuli donc Mali fana bɛ nin kɛ cogo la anw tɛ se ka kɛlɛ k'u nɔ la o parce que kɛlɛ in ye dignité ko de ye kɛlɛ in ye danbe ko de ye kɛlɛ in ye hɔrɔnya de ye kɛlɛ in ye de k'i ka hakɛ ɲini donc anw tɛ se ka kɛlɛ foyi k'u nɔ la i nakun ye ka na fara an kan i nakun ye an ka kɛ correspondant kelen ye pour que anw bɛ ka min kɛ i ka se k'a ɲɔgɔnna kɛ mais n'u ma se k'a ɲɔgɔnna kɛ j'espère que hali ni mɔgɔ bɛ jalaki olu de bɛ jalaki o europe sariya bɛɛ kelen hali n'a kɛra différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni ye wajibi de ye an bɛɛ bɛ pari kɔnɔ mɛ i b'a sɔrɔ quartierw fana différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛcogo in na donc n'olu tɛ se ka wuli ka nin kɛlɛ in kɛ bon an kɔni tɛ se ka wuli ka taa espagne k'a fɔ an b'a kɛ aw kɔni bɛ biro in kɔnɔ yan an tɛ se ka wuli yan fana k'a fɔ an bɛ taa alimaɲi k'a kɛ aw bɛ biro in kɔnɔ yan an tɛ se ka wuli k'a fɔ an bɛ taa itali k'a kɛ aw nɔ la ou ka taa mali la k'a kɛ aw nɔ la o tɛ se ka kɛ mɛ an bɛɛ bɛ to biro in kɔnɔ an bɛɛ bɛ baara kɛ ni hakilina kelen ye kuntilenna kelen mɛ a ka d'an ye fana maa o maa bɛ nin jɛkulu in de kɔnɔ yan nin mouvement in de kɔnɔ yan i k'a dɔn k'a fɔ i nakun tɛ foyi ye n'i yɛrɛ kun tɛ i nakun tɛ foyi ye ni hakɛ ɲinini tɛ jamana y'i bali i ka hakɛ la i kan k'i ka hakɛ ɲini a bolo parce que mali ye jamana ye jamana min b'a denw détruire waati bɛɛ lajɛlen na jamana min fana mago t'a denw na n'an ye mali leta fana to yen k'a fɔ ko ko maa wɛrɛw fana mago bɛ kɔnsila la i mago bɛ pasipɔrɔ la kɛlɛ tɛ avanse o non non non kɛlɛ tɛ avanse minnu mago bɛ kɔnsila la yan minnu mago bɛ anbasadi la yan olu mago b'a la an ma b'a la de mɛ don min na n'an wulila fana k'a fɔ an bɛ kɔnsila minɛ ko a ka datugu a bɛ datugu a datuguli kun ye hakɛ wɛrɛ ye de a datuguli kun ye de ka da la kɔlɔlɔ min bɛ bɛɛ kan parce que bɛɛ de wulila ka jɔ hali n'a y'a sɔrɔ bɛɛ tɛ ka da don kuma la mɛ a tɔɔrɔya bɛ bɛɛ kan ɲani bɛ bɛɛ kan mɛ n'an ye kɔnsila to yen k'a fɔ ko non an kana datugu an k'a to yen de parce que maa wɛrɛw mago b'a la an yɛrɛ mago b'a la maa b'i mago dɔ de sa pour que i mago dɔ ka ɲɛ maa bɛ jɛ i mago dɔ de kɔ pour que i mago dɔ ka ɲɛ sini mɛ n'i ko e mago bɛ fɛn dɔ la bi i k'o sɔrɔ ni e dun y'o sɔrɔ sinikɛnɛ e mago bɛ min na e tɛ n'o sɔrɔ donc i bɛ kariya kelen de la sini ta i k'o sɔrɔ n'o de nafa ka bon ou n'o nafa t'i kan i b'o to yen bi ta i k'o ɲini o kɔrɔ ye jumɛn n'an ko ko an tɛ ɲɛ ka kɔnsila minɛ parce que maa wɛrɛw mago bɛ yen ko maa wɛrɛw ka baara de bɛ ka kɛ yen ko fila de don an bɛ kariya nin kɛlɛ in na ka nin kɛlɛ in to yen bɛɛ ka katina ni pasiporo liélen tɛ ɲɔgɔn na bɛɛ ka to a kɔlɔlɔ kɔnɔ min mago wɛrɛ bɛ se ka ɲa kɔnsula kɔnɔ o ye kelen ye ou filanan an bɛ kariya bi an mago min bɛ kɔnsula la an bɛ kariya o ka jɔ mɛ min b'an arranger an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ an'an ka baaraw kɔnɔ an'an ka sigisɛbɛnw kɔnɔ n'o ye pasiporo ni katina ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ wuli an b'o kɛlɛ kɛ pour que kɔnsila ka datugu anbasadi ka datugu fo nouvel ordre mais n'an ko an k'a to an mago bɛ kɔnsila la bi an mago bɛ kɔnsila la an mago ma se ka ɲɛ yen c'est pour cela que an wulila k'a fɔ an b'u kɛlɛ c'est pour cela que an ko ko yen ka datugu donc kɔnsila kɔni k'a fɔ ko k'a to yen kana datugu o kɔni kuma tɛ yen an t'a jani an t'a ci mais a bɛ a bɛ fɛrɛmɛ feere o feere la o feere an b'o an b'o latigɛ k'a fɔ mɔgɔw fana ye k'a jɛya pour que ka taa kɔnsila minɛ c'est très facile a ka nɔgɔn sɛbɛn b'i kun i bɛ se ka yen minɛ sɛbɛn t'i kun en tant que i ka kɔnsila de don i bɛ se ka yen minɛ wa sɛbɛn b'i kun sɛbɛn t'i kun i ka hakɛ de don ka se ka yen minɛ pour que k'i ka hakɛ ɲini i ka jamana kun o tɛ kirimu ye o tɛ fɛn ye fɛn min ye kirimu ye dɔrɔn k'a fɔ n bɛ tasuma don yen o de ye kirimu ye ou n bɛ taa yen ci o de ye kirimu ye n'o tɛ bɛɛ de ka hakɛ don pour que ka se ka kɔnsila minɛ pour que ka se ka anbasadi fana minɛ o ye bɛɛ ka hakɛ sɛbɛntigi ni sɛbɛntan bɛɛ lajɛlen parce que n'i y'a mɛn i kɛra sɛbɛntan ye a sababu bɔra i ka autorité de la n'i y'a ye fana i bɛ jamana in kɔnɔ yan i ka autorité de ye sababuya fana y'a to i bɛ jamana in kɔnɔ yan ko ninnu bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ mɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na voilà ko ninnu ɲa bɛ ɲɔgɔn na kɔnsila minɛni t'a to k'u bɛ maa minɛ pour que k'a refouler ka taa n'a ye mali la non o kuma tɛ yen o tɛ yen i tɛ se k'o kɛ faransiw yɛrɛ b'o luwa dɔn o tɛ kɛ k'a fɔ ko wayi ko papiye t'e kun k'e taara ka kɔnsila minɛ n'i kɛra sababu ye ka taa tasuma don kɔnsila la i tɛ taa mali kɔnɔ mɛ i b'a pirizɔn kɛ yan n'i kɛra sababu ye ka kɔnsila ti i tɛ taa mali kɔnɔ hali ni sɛbɛn t'i kun mɛ i b'a pirizɔn de kɛ yan mɛ a tɛ kɛ sababu ye ka maa minɛ ka taa n'a ye i ka jamana kan parce que e yɛrɛ de ka yɔrɔ de don e yɛrɛ de ka leta de don e yɛrɛ de ka administration de don bɛɛ ka nin yɔrɔ faamu o ye kelen ye filanan ye jumɛn ye pour que yen ka minɛ an tɛ girin dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ taa yen minɛ yen minɛli fɛɛrɛw de bɛ tigɛ o fɛɛrɛ ninnu ye jumɛn ye komi n delila k'a fɔ yɔrɔ caman na n ko pour que an ka yen minɛ aw bɛ ka presse cogo min an bɛ ka minnu dɛmɛ olu bɛ ka presse cogo min an'a ka di olu ye cogo min n'aw y'a kɛ komi olu ka faamuyali walahi n bɛ n kali ala la anw tɛ bi sɔrɔ parce que fo an k'a dɔn de pour que kɔnsila ka minɛ maa joli de bɛ si yen fo an k'a dɔn de maa jumɛn bɛ to yen bɔn n'an ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ to yen n'an ye yen minɛ o ye fu de ye an bɛ taa yen minɛ dɔrɔn ka yen bila a tɛ aranze nin kɛcogo la o de y'a to maa caman diminen don kɛrɛfɛ gurupuw kan ani maa caman bɛ weleli kɛ an ka taa kɔnsila minɛ ne b'a f'u ɲɛna yala e bɛ se ka si yen wa kuma kun ye nin de ye hali sini ni mɔgɔw sɔrɔla mɔgɔ minnu bɛ se ka si yen semɛni min bɛ na an t'o ban an bɛ yen minɛ o kuma tɛ taa yɔrɔ jan hali kɔnsila minɛli yɛrɛ tɛ dogo yɛrɛ o tɛ ko dogota ye parce que an ni leta de bɛ ɲɔgɔn na an tɛ taa mɔgɔ faga yen awa an tɛ taa tasuma don yen awa an tɛ taa foyi foyi foyi foyi de kɛ an bɛ taa yen de minɛ dɔrɔn baara tɛ kɛ en tant que n'an ka hakɛ ma di a kun ye nin dɔrɔn de ye bɔn ni jamana tɔw wulila nin kɛcogo la sisan ka nin baara in ɲɔgɔnna kɛ nɔ bɛ sɔrɔ ko la o nɔ bɛ sɔrɔ ko la tiɲɛ la mali autorité bɛ siran maa minnu bɛ faransi yan i bɛ siran ka d'a la i ka intérêt an'u bɛna nafa min sɔrɔ a la c'est pour cela que i bɛ siran an minnu bɛ faransi yan an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ i bɛ siran kunko kɔrɔ awa i b'a conséquence fana dɔn i b'a dɔn kɛlɛ mana taa cogo cogo a da man di olu la mali autorité b'o kalama bon ni jamana tɔw tun jɔra k'a kɛ nin kɛcogo la a b'a sɔrɔ a nɔ ye a b'a sɔrɔ nɔ yera min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye mɛ ni tɔw tɛ ka wuli anw fana tɛ se ka baara kɛ tɔw nɔ la mɛ anw bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye faransi anw b'a kɛ komi a kan ka kɛ cogo min mɛ an b'a kɛ an ka kodɔn an'an ka hakilina kɔnɔ epi ka tila k'a kɛ jamana ka sariya kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma violence lase an bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ an bɛ se ka kɛ nin contexte in dɔrɔn de kɔnɔna na donc bɛɛ k'o yɔrɔ faamu bɛɛ ka sigi n'o fana ye baaraw bɛ sen na wa ni baaraw bɛ ɲɔgɔn na ala ma don dɔ sisan an ni baaraw bɛ ɲɔgɔn na ala ma don o don an bɛ ka don yɔrɔ kuraw la hali bi min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye mais an tɛ girin dɔrɔn an ka nin kɛ n'an y'a kɛ an laban bɛ taa kɛlɛ in an bɛ taa tɔ tiɲɛ sisan an bɛ kuma waati dɔ la an bɛ kuma ni fanga ye an bɛ kuma ni dusu ye o ye de an ɲɛ bɛ mɔgɔw la tɔɔrɔ min ni souffrance min kɔnɔ o de b'a to waati dɔw la an yɛrɛ dusu bɛ bɔ ka kuma dɔw fɔ kuma minnu an man kan k'o fɔ mais i b'a sɔrɔ o t'an si ka laɲini ye donc o t'an si ka laɲini an bɛɛ ka laɲini ye de laɲini kelen dɔrɔn bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ bɛɛ ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ ka t'i ka yɔrɔ la dɔrɔn a banna bɛɛ ka laɲini ye nin dɔrɔn de ɔ bɛɛ ka sigi nin ka in fana de kan espagne min bɛ yan allemagne min bɛ yan mali min bɛ yan italie min bɛ yan k'u ka wuli ka jɔ i sen fila kan i ka biro kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yan aw bɛ baara k'aw yɛrɛ de faransi bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ mun na italie tɛ wuli faransi bɛ ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ mun na ni espagne tɛ wuli faransi bɛ ka nin baara in ɲɔgɔn eh, eh, bɛɛ lajɛlen kɛ mun na ni allemagne tɛ wuli faransi bɛ ka nin baara in ɲɔgɔn eh, bɛɛ lajɛlen kɛ mun na ni mali tɛ wuli faut savoir tout ça mun de la an b'a fɛ k'a ɲɛdɔn mun de la komi aw maa minnu bɛ yan k'a fɔ ko aw bɛ nin jamana fɛn fɛn kan kun jumɛn de y'a to aw tɛ se ka kɛlɛ in kɛ komi anw bɛ k'a kɛ cogo min est ce que aw bɛ se ka daluya d'an ma yan wa est ce que aw bɛ se ka na ni réponse ye yan wa pour que an ka se k'a dɔn nin de y'aw bali aw tɛ se ka kɛlɛ in kɛ a kun ye nin de ye nin de sababu kama aw tɛ k'a kɛ komi faransi aw tɛ ka wuli ka manifester aw tɛ ka droit in réclamer italie allemagne euh, espagne mali yala aw bɛ se ka jaabu di biro kɔnɔ mɔgɔw ma yan pour que i ka se k'a faamu k'a dɔn nin de y'aw bali aw ma se k'a kɛlɛ kɛ mais an bɛ kuntilenna kelen de ou mun de y'aw bali n'aw ma se k'a kɛ n'an tɛ kuntilenna kelen ye mɔgɔw ka se k'o dɔn ka faamuyaliba sɔrɔ a la ye an mago bɛ nin dɔrɔn de la big respect merci beaucoup salut internet